Timpemphe Allahu subhanahu wa ta'ala atikhululukire zochimwa zathu, kuthira pa ife mtendere wake mu dziko lapansi muno, kutipangira chisoni pa nthawi imene tikukayikidwa m'manda, ndi kukatipangira chisoni tsiku la chiweruzo, ndi kukatilipira paradise kukhala malipiro a zochepa zimene timamupangira Allahu subhanahu wa ta'ala.

qarun amene anali ozikweza pamaso pa allahu subhanahu wa taala komanso ndi musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam amene anali mtumiki ozichepesa pamaso pa allahu subhanahu wa taala amene ndi mtumiki omvera malamulo a allahu subhanahu wa taala

uli quwwatin amalemera kulemera kwa makiyi ko kumawalemera anthu amene ndi azitho azibambo azibambo angapo kunyamulisana makiyiwo mwina mmawilibala mwina kunyamulisana mmatumba kumene ndi kumalemedwa kumatu makiyi amene okasegulira nkhokwe za chuma cha karunu amene adali ochimwa kumuchimwira allahu subhanahu wa taala

osakhala munthu opyola malire kupyola malire a allahu subhanahu wa taala chifukwa chonena kuti wapeza chuma la tafrah usamakhale munthu ozikweza inna allaha la yuhibbu lfarihin ndithundithu allahu subhanahu wa taala samawakonda anthu amene ndi ozikweza mwina nkutheka unali osauka sopano allah wakupasa chuma ndiye kuyamba matama ena osawaona ngati anthu mwina nkutheka unali wosauka allah wakupasa chuma ndiye kuyamba kuderera kuyamba kuzikweza pamaso pa allahu subhanahu wa taala osapanga zimenezo chifukwa allahu subhanahu wa taala la yuhibu lfarihin allah sakonda anthu amene ndi ozikweza pamaso pa iye amamfotokozera anthu kunena kuti wabtaghi fima ataka llahu dara lakhira koma ufunefune muzimene allahu subhanahu wa taala wakupatsa janna janna yako uziyisakasaka kuzera mu zimene allahu subhanahu wa taala wakupatsa kupereka zakati kupereka maswadaka kuthandiza ovutika kuthandiza amasiye kuthandiza okalamba wabtaghi fima ataka llahu dara lakhira kumanga masukulu oti aziphunzitsa za allahu subhanahu wa taala kumanga zipatala kuti odwala akathandizike kuzera mu zimene allahu subhanahu wa taala wakupasa ufunefune janna ufunefune paradise wala tansa nasibaka min adduniya ndiponso usayiwale mbali yako yokhala umoyo wabwinobwino pa dziko lapansi uli ndi chuma allahu subhanahu wa taala akukuuza kuti no wala tansa nasibaka min adduniya usayiwale gawo lako lokhala umoyo wosangalala pa dziko lapansi kusangalalako kuzikhala kusangalala kumene sikukutengera kupyola malire amene allahu subhanahu wataala adawayika wapeza chuma tsopano ndiye kumakhala munthu ukugona mmabala kumamwa mowa kunena kuti ayi ndiku- sindikuyiwala gawo langa lokhala bwino pa moyo wa dziko lapansi apo ndiye kuti wachoka mumaboundary wadusa malire amene allahu subhanahu wataala adawayika ukuyenera kukalangidwa koma allahu subhanahu wataala akunena kuti chani wala tansa nasibaka mina dunia usaiwale gawo lako lokhala bwinobwino moyo osangalala pa dziko lapansi ngati kumanga nyumba yabwino manga ngati kukhala ndi chokwera chabwino galimoto yabwino gula ngati ndi njinga allahu subhanahu wataala wakupasa chuma chokuthekesa iwe kugula njinga kuti uzikwera pa dziko lapansi gula njinga wala tansa nasibaka min adduniya usayiwale gawo lako lokhala umoyo osangalala pa dziko lapansi koma zisangalalo zako izo zisamaduse maboundary malire amene allahu subhanahu wa taala adawayika wa ahsin ndiponso uzichitira anthu zabwino kuli anthu ena akapeza chuma chimakhala chifukwa chonena kuti ena onse aoneke kuti ndi opanda nzeru ena onse aoneke kuti ndi osafunikira ofunikira ndiwo allahu subhanahu wataala akulesa zimenezo akumuuza qarun kuti wa ahsin upangire zabwino anthu ena uziwachita treat anthu ena mwabwino uwalemekeze ngati mmene umakondera kulemekezedwa uziyankhula ndi anthu ena ngati mmene ukadakondera anthu ena kumayankhula ndi iweyo wa ahsin upangire zabwino anthu ena kama ahsana allahu ilaika ngati mmene allahu subhanahu wa taala wakupangira zabwino iweyo wala tabghi lfasada fi lardi komanso usamakhale ukuwononga pa dziko lapansi kupangira anthu ena zoyipa kuwapondereza chifukwa chonena kuti wapeza chuma allahu subhanahu wataala kumuuza qarun wala tabghi lfasada fi lardi usamakhale ukuwononga pa dziko lapansi kuwapondereza anthu ena kutenga zinthu za anthu ena kuti iwe ndi wachuma uli ndi chuma chikhoza kuku- kukubisa zoyipa zimene ukuzichita ukhoza kugwirisira ntchito chuma chako ndi kuzibisa nazo zimenezo ndiye kuyamba kupondereza anthu kupangira zoyipa anthu zosiyanasiyana zimenezo usapange allahu subhanahu wataala ameneyo inna allaha la yuhibbu lmufsidina ndithu ndithu allahu subhanahu wataala samawakonda anthu owononga anthu amene ntchito yawo ndi kuwononga chifukwa choti ali ndi chuma ndikhoza kuwononga palibe chimene chingandichitikire kwa ine anthu otero allahu subhanahu wataala samawakonda inna allaha la yuhibbu lmufsidina ndithu ndithu allahu subhanahu wataala samawakonda anthu amene ndi owononga ndiye kuyankha kwake qarun atamva mawu amenewa kuchokera kwa anthu ake iye ananena kuti no qal adafotokoza kunena kuti innama ndithu ndithu utituhu ala ilmin indi chuma ichi chichi ndinapasidwa ineyo malingana ndi nzeru zanga allahu subhanahu wa taala chuma ichi wandipasa ine pambuyo poti waona kuti ine ndiwoyenerera chuma chimenechi kuyankha kwa matama kwambiri allahu subhanahu wa taala waona mwa ine nzeru waona mwa ine kuthekera kuti akandipasa chuma chimenechi ndikwanisa kuchisamala ndi chifukwa chake allahu subhanahu wataala wandiunjikira ine chuma chimenechi innama utituhu ala ilmin indi ndithu ndithu chuma chimenechi ndapasidwa malingana ndi nzeru zimene zili mwa ine malingana ndi nzeru zimene zili kwa ine kuyankha kumeneko ndiye kuyankha kwa mwano wapamwamba kumene adayankha qarun kuwafo- kuwayankha anthu ake pambuyo poti amulangiza zoopa allahu subhanahu wa taala lero lino so nkutheka kuti anthu alipo ukhala ndi chuma pang'ono kuyamba matama zimene ndazipeza chifukwa choti ndili ndi nzeru kwambiri kuyiwala kuti kuli allahu subhanahu wa taala olemekezeka mwa allah iwe ndi ine ndi amene ukuyenera kuti utenge uthenga uwu ndi kuwulingalira bwino qarunu anali wachuma anthu ake atamulangiza iye adayankha kunena kuti chiyani innama utituhu ala ilmin indi chuma chimenechi ndinapasidwa chifukwa cha nzeru zanga zimene ndili nazo allah ataona nzeru zimene ndili nazo anandipasa chuma chimene anandipasachi kotero sindikufuna malangizo anu yankho limene adapereka qarunu linali lotero ndi allahu subhanahu wataala adamuletsa kuti ayi sunapasidwe chuma chifukwa cha nzeru zako kuti onse amene ndi osauka allah waona kuti alibe nzeru chifukwa chake waapanga kukhala osauka iweyo uli ndi chuma ndiye kuti allah waona mwa iwe kuti muli nzeru ndi kuthekera si choncho ayi allah akuyankha kunena kuti chani awalam yalam anna allaha kodi iye qarunuyo sakuziwa kuti ndithu ndithu allah qad ahlaka min qablihi wakhala akuononga wakhala akulanga iyeyo asanabwere min alquruni masenchares amene apita iyeyo asanabe- asanabwere man huwa ashaddu minhu quwatan anthu amene adali o- o- o- amphamvu kwambiri kuposa iye qarunuyo wa aktharu jamaa komanso achuma kwambiri zikanakhala kunena kuti allahu subhanahu wataala amaona mwa munthu kuti muli nzeru amaona kuti mwa munthuyo muli kuthekera ndi kumampasa chumacho nanga nchifukwa chani allahu subhanahu wataala aja amene allah adawapasa nzeru kalekale ndi kuwapasa chuma ndi kuwapasa chuma akamulakwira kumulakwira allah amawalanga chifukwa chani akumulesa karuni